ọ kụọla elekere anọ nke mgbede igbo ndị ọma ekele m unu abụ m chikwado eze Ikpeama gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ Goodluck Jonathan bụburu onye isi ala emeela ụṅara nye ọkpụkpọ a na-akpọ ya iso zọọ ọkwa nke onye isi ala 2023 onye gọvanọ steeti Rivers Nyesom Wike aṅụọla iyi na ya enweghị ike isepụ ụkwụ n'ihi ndị e sitere na nkwekọrịta otu pati ha họpụta maka ịzọ ọkwa onye isi ala Mwai Kibaki bụburu onye isi ala mba Kenya anwụọla n'afọ iri itoolu ya rangnick bụ onye nlekọta otu egwu bọọlụ manchester united ekwupụtala agbasighị ike nakwa mmetụta ha tupu egwuregwu epl ebiri ọkụ sonye anyị na akara odide anyị www.ozisaradio.com ị nwekwara ike igere akụkọ a dịka ọ na-aga ugbu a n'ọgbọ nzirịta ozi ọlọrọ ọhụụ Facebook na Ozisa 96.1 FM ma ọ bụ YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Ngwa gere akụkọ ndị a n'uju ya. Onye bụburu onye isi ala Goodluck Jonathan nọrọ taa zaghachi ọkpụkpọ a na-akpọ ya iso zọọ ọkwa onye isi ala afọ 2023. Jonathan kwuru na ọ dịghịrị ya mfe ikwupụta ma ya nwere ike iso zọọ ya bụ ọkwa onye isi ala afọ 2023 nke a ka o kwuru mgbe ọ na-agwa ndị nkwado ya okwu bụ ndị chọrọ ya bịa na Abuja taa ndị ọnụọgụgụ ha ruru narị mmadụ na ụma gụnyere ụmụ nwanyị na otu ndị ntorobịa ndị bịarutere n'oge ọ fọdụrụ nkeji iri ka elekere itoolu nke ụtụtụ kụọ ha bere akwa arịrị sị o ụbịam agụụ enweghị nchekwa na enweghị ọrụ bụzi sọ okwu a kpụ n'ọnụ onye gọvanọ steeti rivers nyesom wike eforola ntutu taa na ya enweghị ike isepụ ụkwụ n'ihi ndị e sitere na nkwekọrịta otu pati ha họpụta maka ọkwa onye isi ala onye gọvanọ kwuru sị o ọ gwụla naanị ma ọnwụ o gburu ya naanị ọnwụ bụ ihe nwere ike ime ka ya tụhapụ ebumnuche ya na ịnụ ọkụ n'obi ya ịbụ onye isi ala Naịjirịa. Nke a ka o kwuru taa mgbe ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ na Port Harcourt. Ọ gara n'ihu kwuo na ya abụbuola onye isi gọọmenti ime obodo nke bụ isi mbido bụọkwa onye minista ma ugbu a onye gọvanọ wee jụọ sị o ole n'ime ndị ọzọ na-azọ ọkwa a nwerena ụdị nghọta ọrụ a ya nwerena nke a bụ akụkọ si mba ofesi onye bụburu onye isi ala mba kenya bụ Mwai Kibaki ka onye nọchitere anya ya kwupụtara taa na ọ nwụọla dịka ọ gbara afọ iri itoolu o nyena iwu maka nkwanye ugwu nke ya bụ onye isi ala nwụrụ anwụ na mba Kenya gbaa gburugburu n'ụbọchị a ga-eli ya bụ Kibaki Kibaki chịrị dịka onye isi ala mba Kenya nke atọ site n'afọ puku abụọ na abụọ ruo afọ puku abụọ na iri atọ n'ihi ịbụ ezi mmadụ nke onye isi ala nwụrụ anwụ agaghị echefu ya echefu na ngwa ngwa nke a ka onye nnọchiteanya ya kwupụtara nke a bụ akụkọ maka egwuregwu onye nlekọta nchere oge nke otu egwu bọọlụ Manchester United bụ Ralf Rangnick ekwupụtala nlọghachi nke Cristiano Ronaldo na nkwado egwuregwu ụkwụ maka aka mgba otu egwu bọọlụ Arsenal chere ha n'ihu na Satọde Ronaldo enwefughị ike iso n'egwu ụkwụ mmeri ha na Liverpool n'ihi ọnwụ mberede nke nwa ya nwoke ntakịrị igbo ndị ọma gere anyị ntị otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ taa n'akụkọ n'olu ala anyị n'aha onye mụ na ya so n'ọrụ depụtara akụkọ a n'asụsụ bekee Chinwendu Efegadị ka mụ onwe m Chikwado Eze Ikpeama ji tụgharịa ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo asị m ụwa makwaara unu mma o